ndị Akụ ekele m unu ụwa niile na-awatch m ekele m unu ọ bụ ezigbo nwa afọ ala akụ na-ekwu Ogbuanụ Chibụnna Cyriacus aka Sira Boy the one and the only musician e nwere na Akụ egwu m dị online titled Freedom so according to last video m mere m sịkwa na m ga-ewetakwuru unu new update about everything na-eme n'ime akụ mkpamkpa edi ahụ ọnụ Onyedịkachi Egwuọnwụ na-akpa ndị terrorist ndị e nyere kaki flag fulani e yinyere kaki flag ya one of the ụlọ ha gbara ọkụ ya one of the ụlọ ha gbara ọkụ recently ha bịara war edi ahụ ọnụ nwa onye obodo anyị o gbugo anyị gba ọ kpago a lot of mkpamkpa nke na-agba ya anya mmiri lekwa ya i lee anya ị ga-ahụ na ụlọ niile n'ebe a gwụrụ agwụ it is finished he burnt down everywhere this is community afụwo community edi ahụ ọnụ mana ọ bịaziri turn is against his own community just because ego hope binyere ya ka ọ were rụọ ndị nke ya sabo o were were ya kpọrọ fulani terrorist e yinyere kaki were na-abịa emebisi everywhere i lee anya ihe ahụ one of ofu onye a gbara ụlọ ya ọkụ m na-eme video a ugbu a na m meet ya m sị thank God na m bịakwara hụ ya ugbu a na so nna m mụwa batara village sị ka m bịa mee investigate everything na-eme m so m were sị ka m bịa megodi video a were kọwakwara mba ụwa na ndị akụ niile ihe na-eme n'obodo anyị were nwara ka ọ gwakwa ha na mkpamkpa niile na arụ niile a na-akpa n'obodo a wụ edi ahụ ọnụ Onyedịkachi Egwuọnwụ na ọ wụkwa commander general na-akpa arụ niile a so anyị ji sị ka m jụtụgodi gị obere ajụjụ ka ị were kọwara ndị obodo mụ na gị ka o si adị ka anyị marakwa na onye na-akpa arụ niile a since a ihe a na-eme so ị ga aga m a-like ka ị kọwara m onwe gị Ah, ụmụnne unu anwụla aha papa m oke esi kewe eziokwu nwa okere ekwezuo abatara nọ m n'ụlọ after m mechaa burial my mom m mere obere travel ka m shiftuo gaa zuo ike ebe a ka m nọ a kpọọ m la phone na ụlọ anyị a gbago ya ọkụ ma agbatute wee ọ wụzie that na edi ahụ ọnụ la ndị otu ya gbara ụlọ nna m ọkụ gbaa gbaa ma kitchen nne m gbaa ụlọ almost three building nọ na be ihu nna eh, ezi nna m ha gbakọrọ ya ọkụ o nweghị one pin nke pụtara na ụlọ a amakwana ihe ama m ihe the young man ga-asị na ọ wụ ihe anyị mere ya amanụ m ihe m mere ya ọ riri m agbago mbe ya ọkụ ka a gbara mbe nna ya achụgakwanị m ya ọ dịkwana onye be anyị na-achụ ya but ọ bịazie were ndị awụsa la ndị otu ibe ya were bịa tụtụrụ ụlọ nna m ụlọ m amaghị mgbe alụrụ anụ- alụ bụ nne m edi ahụ ọnụ bịa gbaa ya ọkụ na ndị otu ya ngwa nwanne m ya dịrị gị na mma ọ nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị lekwe aha ụlọ nke ọzọ nke a wụ di ụlọ ukwu nna m lekwe another one nke agbakwara ọzọ nke nọ n'azụ ya o nweghị any single house ọ hafụrụ anyị lego ụlọ my uncle my senior brother nke a nọ n'ụlọ for long lee ihe edi ahụ ọnụ mere anyị ka anyị wa were bụrụ ndị enweghị ụlọ were bụrụ eh, atụrụ atụrụ enweghị onye nche ama m ihe edi ahụ ọnụ sị ya mere anyị ma mere ya lekwe ma jen ma jen nwanne m nwere ma barrow ma fridge ihe ndị a niile aga m ekwuwezi ma oche ma ụmụ ihe ndị motorcycle m my senior brother ihe niile agbakọrọ ya ọkụ even ma ọ nwere ihe dị important my brother ha dochara ma rọba ha dochara so nwanne m mana gị wụ onye akụ so mụ achọkwanụ ịjụ gị ajụjụ ọzọ i leela anya ịnọgo ịnọgo hụ activities edi ahụ ọnụ n'obodo anyị so hụkwanị nke gentle ihe m na-achọ ịjụ gị na-awụ since gentle batara obodo ala akụ

mbata akụ ana m efi arahụ ụra ọfụma but mgbe ọbụla m chetara edi ahụ ọnụ ụjọ abịa m agbafuo m n'obodo gbapụga nke bụ eziokwu nwanne m abatara m obodo anyị ahụ ka ọhịa si tochie ebe niile even ụlọ nna m agbara ya ọkụ obi adị m mma so mụ garịwa sị ka m mee investigation dịka m promisiri unu sị m ga-continue with fresh updates about what is going on in my community so ya ka m na-ewetara unu today wụ 25th August Monday so nwanne m ka m jụọ gị ọzọ because ahụrụ m na otu obodo anyị dị na ọhịa ọhịa awụ nke ọ dị before alọtara m onweghị ndị nne m na-ahụ n'obodo onweghị ndị nna m na-ahụ n'obodo kee ihe na-achụpụ isi ndị nna ọwụ ifeanyị na ndị otu ya na-achụpụ isi ndị nna anyị na ụmụnna anyị nọ na village ka ọwụ ndị army na edi ahụ ọnụ uti ndị army ndị fulani terrorist ọ kpọrọ ya bata n'obodo na-achụpụ isi ha nwanne m kwukwe nke wụ eziokwu lekwe ọ bụrụ ifeanyị na-achụfu anyị lee mansion agbara ọkụ. ọ bụrụ ifeanyị na-achụfu anyị Ah, ndị na-achụ anyị wụ ndị ndị ndị Boko Haram la ewetara anyị wụ eh, edi ahụ ọnụ kpọ were la-abịa because onwe na onye ha hụrụ ha ha ha la-agbagbu onye ara agbagbu onye isi dị mma Hey, egbu nwata egbu okenye so mgbe ị nụziri na edi ahụ ọnụ shia mbịaje wụọ onye ọla agbafeshịa like ndị okenye ọ nwere ndị dị mkpa ndị nke ahụ adịghị ọ nwere ndị nke a kwọ l'azụ were gbaa ọsọ my brother ikwu nke wụ eziokwu ihe ihe m na-ahụzi l'obodo anyị a na-agba m anya mmiri obi adị m mma ihe nwanne anyị nwoke sị ya wụ edi ahụ ọnụ were la-atọnụzi akụ as desert but no problem ihe o metere jehova ga-akwụkwa ya ọrụ ya o ise onye ọbụla onye rụ- rụtara jehova ga-akwụ ya according to otu onye ahụ si wee rụ ya we will do this thing. Mhm. Lekwu- so ebe a na-aga ugbu a na na another family another compound ka m ga gosi unu another house a gbakwara ọkụ by activities of edi ahụ ọnụ with ndị fulani so i lee anya ihe a wụ another place a gbara ọkụ ihe a wụ another place a gbara ọkụ ọ wụ edi ahụ ọnụ with fulani janjaweed fulani terrorist bụ ndị bịara gbaa ihe a ọkụ so without wasting time dịka m sị unu na m ga-ewetara unu update about the things na-eme na village anyị ihe a wụkwa another building from another family edi ahụ ọnụ gbara ọkụ n'ime obodo anyị wụ akụ ihe a wụ ụlọ nna Friday mmadụ etosi nke dị n'ime ọdọmi akụ so ọ gbara ya ọkụ ka m gosikwa unu round unu hụ ka edi ahụ ọnụ si turn the condition of this family upside down ka ị hụ ya so ụmụnne m ndị na-anụ olu m ihe a wụ ụlọ edi ahụ ọnụ gbara ọkụ lekwa sọsọ nke ọ hapụrụ ebe a lekwanị ndị nwe ụlọ a lekwa ụmụazị ya na nne ya with nna ya bi n'ụlọ a before a bịa gbaa ya ọkụ lezie ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ fọ ọzọ ha ndị bi n'ime ebe a lekwa dịka ebe ha bi because a gbago main house ha ọkụ ọ wụ edi ahụ ọnụ ka m ga gosikwa unu ebe ọzọkwa edi ahụ ọnụ gbakwara ọkụ na my village wụ akụ which means aga m egosisi unu all of them because o buru ibu but I'm doing with evidence that's why I have to show you people some places ihe a wụkwa another house Nigeria army gbakwara ọkụ again n'ime obodo anyị wụ akụ

ndị akụ ka unu mụrụ anya ihe a wụ condition Nigeria zoo Nigeria army dowere ala akụ ndị nna anyị niile agbafechara ihe a wụ ụlọ nke a gbara ya ọkụ ụlọ nke a gbara ya ọkụ with ndị niile nọ n'ime obodo a agbafechago because of activities Nigeria army with their messenger Onyedikachi Egwuọnwụ ka m gaa gosikwa unu ebe ọzọ fọrọ afọ ya wụ condition o dosara obodo anyị everywhere wụzị ọhịa ọhịa ndị nne na ndị nna anyị agbafesigo ka m gosikwa unu another house Nigeria zoo gbara ọkụ with their messenger Onyedikachi Egwuonwu ewo arịrị arịrị ụwa egbuo m m batara obodo m anya mmiri na-agba m ọkwa ị hụgo ụlọ mmadụ rụrụ most of us amaghị mgbe a rụrụ ụlọ a mana Nigeria terrorist Nigeria zoo army with their messenger Onyedikachi Egwuonwu gbara ebe a ọkụ unu ahụgo the condition o dowere this building o nweghị onye ihe ọma adịghị mma onwekwana onye ihe ọjọọ dị mma onwekwana onye ma nke adịghị mma onwekwana onye ma nke adịghị njọ ndị ụwa achọrọ m ka unu jiri anya unu lee ma this kind action this kind activities o nwere ike ime ka obodo gaa n'ihu ọ na-eweghachi obodo azụ ka m gosikwa unu ebe ọzọ ihe a wụkwa another building Nigeria Zoo Nigeria Terrorist Zoo gbara ọkụ ihe a wụ another building zoo army gbara ọkụ with their messenger nakwa ya ndị Akụ you people should leave Gentle alone Gentle is not your problem it's Nigeria army that is our problem their last invading in our community Akụ this is what they did they burn down so many buildings ndị Akụ unu hapụ Gentle aka awụghị Gentle wụ unu problem ndị Akụ ama m mgbe ọ ga-erukwa unu mara ihe mana ihe m na-asị wụ anybody na-eche echiche ịkpọbata ndị army na ala Akụ again ka ha bịa biri ala Akụ ga-eweli onye ahụ ndị ichie ga-eweli onye ahụ ọ ji ruo ihe ụmụ ụmụ ya ka m ga-egosikwa unu another house Nigeria terrorist army gbakwara ọkụ ụfọdụ onye isi ekele m gị ị ma onye m wụ ọfụma awụ m nwa afọ ala Akụ gị wụ nwa afọ ala Akụ biko a just m chọrọ ịjụkwa ma nkenke ajụjụ ka i mere m ya ọsịsọ wee biko ụlọ gị a gbara ọkụ like this kee ndị gbara ya ọkụ Ọ Nigerian Army. Nigeria Army. ọkwa ha gbara ya ọkụ Yes. kee ebe anyị nọ ya ugbu a Anyị nọ Ụmụnnekwu Ọdọm Ọdọm dị n'ime ebe dị n'ime Akụ autonomous community. okay ana m ajụ gị since ị ma onye Gentle wụ Gentle o megidego gị ọ Gentle na-agba ụlọ niile nọ n'ime Akụ ọkụ nke wụ eziokwu eziokwu thank you ya gaziere gị ụmụnne m ndị ụwa niile ha nwere adị mma anyị abịakwụkwa na another building ee eh, Nigeria Zoo Army gbara ọkụ now another building you can see how big this house is This is an old building from olden fashion those days. But this guy, this house has been burnt down by Nigerian terrorist army. Zoo granted by with their messenger. Onyedikachi Egwuonwu eji ahụ ọnụ. Ọmụ ọwụsire boy onye eziokwu anaghị m atụ ụjọ anaghị m e-shake e-shake at all. Mana ndị Akụ o nwere ihe m chọrọ ịgwa unu ọgụ Biafra ọgụ freedom awụkwana ọgụ community. ihe a gbaga awụghị akụ kọmuniti ọ the whole ala igbo mana you people eteke ego personal because unu ka dị confused unu ka dị confused edi ahụ ọnụ onyedịkachi egwu ọnwụ na confuse unu nwanne m udo dịrị gị ị mara onye nwa ọfụma ọmụ ọwụsira bọọlụ nke na-akụ egwu n'ala obodo unu nwa nwanne m so asị m ka m jụọ gị ụlọ a gbara ọkụ ka ndị gbara ya ọkụ ka anyị mara ọ ndị zoo ndị amị tọrist ndị amị ndị fulani ọkwa ha gbara ya ọkụ edi ahụ ọ onyedịkachi egwu nwa ya kpọ mmụọ bịa bịa gba ụlọ anyị ọkụ agbata ọ gbara ụlọ anyị ọkụ ọ gbara nke nwanne m ka ọkụ gba nke my father ọkụ gbakwa nke my my own ọkụ Hey! three houses ihe ha gbara ọkụ n'obodo ahụ tacha ama ekwere ha anyị mere ha anyị emegide nkwene ha jos ha emeghị ya ka ha chụpụcha anyị n'obodo so otu a ka o si dị n'ọnụ ọtụ ihe m na-ekwu nke onye ọlele ekweta ihe ọjọọ ekweta ihe adịghị mma ihe ọjọọ ahụ ga-eturu icha ndị ọ ga-eji ihe ọma ọ ga-eji ala chere mmiri because na anyị zọga ọ bụ ihe anyị azọga ihe ihe ọnwụ ihe anyị anyị na-azọ oke anyị unu na-emegide anyị unu achọghị inye anyị nkracha anyị ngwa hafụnụ anyị ka anyị la unu ekweta ihe ọzọ unu na-eji ntọnụ jee na-emebisi the whole prọpati anyị ala iyi but ihe onye metara ọ ga-adịrị ya ma edi ahụ wụ onyedịkachi nwanne anyị mekele eme ahịa ala ọ ga-eji ala chere mmiri se ọhịa nchika nwanne m asị m ka m jụọ gị ọzọ because ana m eme investigate ka m mara ihe mega n'obodo anyị ka m mara ka a ga-esi mekwa ka ihe dị mma ka ihe na-aga n'ihu hụ na ọkụ ọhịa dị n'obodo anyị abịala sị m na ah, na ndị obodo anyị ndị nne anyị na nna anyị gbafichiri agbafichi ka onye chụfụrụ ha n'obodo ọ Gentle chụfụrụ ha n'obodo ka ọ amị tọrist a na-abịa ọ wụ amị chụfụrụ ha. tọ awa mi tọ yi si tọ fun alo bẹ wuta ya de kẹ tu ya de ka tutu nke awụ mesenja dss onye ochi ha ndị ụwa ndị akụ unu ahụla na ihe a wụ ụmụnne m unu ndị m mekwara intaviu kwa ka ha kọwakwa ihe na-eme na akụ ka ha werekwe kọwakwara unu atleast ha nọ n'ụlọ emitiri m ha na vileji a ha ma ka o si adị ha si ebe ha gbagara ọsọ bikos of ndị amị gbalata ka ha bịa hụ ụlọ ha ndị agbara ọkụ thank God mụ meet ha here so ọ ka unu mara na onye ahụ gbukwere ka a gbara onye ahụ gburu ka a gbara ka a na-aga ndị akụ mụrụ m ndị igbo niile ụwa niile ihe a wụ anọda bildin ha gbara ọkụ ihe a wụ ụlọ nwanne nwoke samilov nwa onye ama samilov n'akụ a ihe a wụ ụlọ nwanne tuma ihe a wụ ụlọ ya a gbakwara ya ọkụ o nwere ihe ụlọ a mere ọ ka unu jiri anya unu hụkwa nke a na ka m kpọrọ unu gaa na be nna m ka unu hụ ka a si gbazaa be nna m ọkụ ka a gawa ndị akụ mụrụ m igbo niile ihe a wụ ụlọ nna m ihe a wụ otu ha si gbazaa ya ọkụ ọ wụkwa Gentle gbara ụlọ nna m ọkụ dịka m gwara unu na m na-eme with evidence that each one that I'm saying I will be proving my evidence here are my evidence ihe a wụ ụlọ nna m agbara ya ọkụ nothing was brought out none of our property was brought out ugbu a o togo ọhịa ọ ka ndị Akụ were mara na ọ wụ Gentle wụ their problem ọ Nigerian terrorist army wụ ndị wụ their problem amam ihe ọzọ unu na-think amam ihe ọzọ unu chọrọ iche this is the right time for you guys to stand up and know the truth and follow the truth for betterment of our community and Igbo land as a whole. M sị unu na ka unu mụrụ anya wee realize ya chee echiche mara na yo this young man a na-akpọ Onyedikachi Egwu ọ wụ edi ahụ ọnụ egbugo anyị with his so-called DSS messenger ọ na-arụ were nwee the mind and the guts ịkpọrọ Nigeria terrorist army were na-abịa agba obodo anyị ọkụ look at our com- our place ihe a wụ Ụmụ Eke Egwu nke dị n'ime ime Amoria Akụ o nwezi onye bi ya anyị ọ ga-eji n'aka anyị rụọ ụlọ anyị na-achụpụkwa onwe anyị n'ụlọ since onye a akpọrọ bụ terrorist army bịa n'obodo anyị obodo anyị dị mma amazi m ka o jirizi ugbu a ma ndị nna anyị ma ndị nna anyị onye ọla gbafe isi zeere edi ahụ ọnụ with the his terrorist army ihe a wụ ụlọ nna m that n'ụlọ nna m agbago ọkụ bido na-adazi ada ahịhịa na-eruzi n'ụlọ nna m ụlọ ama m mgbe a rụrụ ya ọ wụ aja ọcha you people will know that this nowadays anazi anazi eji mud block arụ ụlọ ọ zi foreign things but mgbe a rụrụ ụlọ a amụbeghị m that time mana agbara ya ọkụ which means agaghị m ahụ